A Mharia, sula labhraíonn muid faoin nuacht is déanaí atá agaibh, an mhiste leat meabhrúchán a thabhairt dúinn arís faoi cé hiad Concos, le do thoil? Bhuel, Concos is scáth-eagraíocht do formhór na coláistí Gaeltachta agus Gaeilge ar fud na tíre. Tháinig siad le chéile an chéad uair riamh tá sé, is dóigh, os cionn 30 bliain ó shin mar eagraíocht dheonach. Bhí daoine ainmnithe ag na coláistí le bheith mar choiste agus ag tabhairt aire do ghnóthaí na coláistí ar fad. Ach ó, feictear dom, 2008 nó 2009 is comhlacht dlíthiúil anois agus tá stádas comhlachta anois ag Concos.
Agus tá sibh lonnaithe i gConamara, nach bhfuil? Tá, tá muid lonnaithe i dTír an Fhia, Leitir Móir. Alright, sin go hiontach. Chuaigh mé go dtí Coláiste Samhraidh ansin uair amháin i Leitir Móir, míle naoi gcéad nócha is a sé, ceapaimse. Coláiste, Coláiste Leitir Móir is é an t-ainm atá air anois, ceapaim. Coláiste na nOileán, ab ea? No, bhuel.
Nó Coláiste Spleodar, meas tú? No, níl mé cinnte, ach bhí sé blianta fada ó shin, níl 'fhios a'm cén t-ainm atá air i ndáiríre. Chuaigh mé go dtí Tír Chonaill an chuid is mó den am agus mé ag dul go dtí na coláistí samhraidh, you know. Tá 'fhios agam go raibh laghdú in uimhir a bhí ag freastáil ar na coláistí samhraidh sna blianta a chuaigh thart, ó b'fhéidir dhá mhíle is a hocht. Cad é an nuacht nó pictiúr is déanaí atá agaibh mar gheall ar na huimhreacha?
Bhuel, is bliain aisteach ar fad a bhí i 2008 mar chuaigh na figiúirí suas go dtí 28,000. d'fhoghlaimeoirí a bhí sna Gaeltachtaí ar fad agus bhí titim ar an bhfigiúr sin suas go dtí 2014 agus ar beagán, níl tú ag caint ar mórán, chuaigh sé suas, 2014, tá tú ag caint ar, chuaigh sé síos go dtí 22,200 nó mar sin. agus ón bhliain sin ar aghaidh anois tá méadú, aisteach go leor, ocht fán gcéad agus ocht fán gcéad agus níl fhios againn fós cén ardú a bheas nó laghdú a bheas i 2017 mar níl na figiúirí oifigiúla amuigh go fóill.
Anuraidh, Bhí an uimhir thar 25,000, nach raibh? An figiúr anuraidh go hoifigiúil ná 26,000 agus 24. Cad é ba mhian libh tarlú ón, b'fhéidir, an bhliain seo chugainn ar aghaidh ó thaobh na gcoláistí samhraidh?
Bhuel, is tionscal é na coláistí samhraidh atá an-tábhachtach do mhuintir na Gaeltachta agus do mhuintir na tíre agus déanann muid gach iarracht feabhas a chur ins na cúrsaí agus ins na coláistí samhraidh le go mbeidh siad ag dul ó fhás go fás agus tá súil againn na figiúirí a bhí ann i mbliana a choinneáil nó a mhéadú. Tá tú ag obair go lánaimseartha le Concos, an bhfuil? Táim, táim.
Cad a bheidh.
le déanamh agat thar na naoi mí atá amach romhainn roimh an samhradh seo chugainn, a Mharia? Bhuel, má cheapann aon duine go dtosaíonn obair sna coláistí samhraidh ar an chéad lá de Mheitheamh, tá dul amú mór millteach orthu. Is anois, dáiríre, mí Mheán Fómhair, mí Dheireadh Fómhair a thosaíonn formhór den obair don bhliain 2018. Beidh muid anois mar choiste agus mar. Ag breathnú siar ar 2017, is an féidir feabhas a chur ar chúrsaí i 2017 le iad a thabhairt ar aghaidh go dtí 2018. Beidh muid, beidh muid ag caint agus beidh cruinniúchaí againn leis na eagrachtaí gaolmhara ar fad ar nós Roinn na Gaeltachta, leis na hinstitiúidí oideachais, mar gheall ar na hábhair oidí nó na bunmhúinteoirí. Bhí oiliúint a bhfaigheann siad, caithfidh muid breathnú ar na syllabus sa taca sin agus bhfuil an syllabus le n-athrú agus na dátaí a shocrú do na cúrsaí sin. Beidh orainn, beidh cruinniú againn arís mar a dúirt mé leis an Roinn Oideachais, leis an Roinn na Gaeltachta an Roinn Oideachais, leis na hinstitiúidí Oideachais, Tusla, dream mar sin go bhfeicfidh muid cén chaoi a dtiocfaidh muid ar aghaidh i 2018?
Agus tá ábhar Gaeilge nua á mhúineadh don Teastas Sóisearach i ngaelscoileanna, gaelcholáistí na tíre agus sa Ghaeltacht freisin so is ábhar mór é sin daoibh, nach bhfuil? Is ea, bhuel, cé go, na coláistí Gaeilge, is, tá siad ag, ní dhíríonn siad isteach ag an aois sin, dáiríre, ar na syllabus na scoile, mar sin é job na scoile. An rud atá an ról atá ag an Coláiste Samhraidh ná labhairt na Gaeilge agus féinmhuinín a chur ins na gasúir i labhairt na teangan agus ar a bharr sin ar ndóigh faigheann na gasúir féinmhuinín iontu féin agus iad imithe ó bhaile b'fhéidir don chéad uair ach is díreach an muinín sin a thabhairt do na daoine óga an Gaeilge a labhairt mar theanga ní mar teanga scríofa ach go bhfeicfeadh siad go bhfuil sí beo, go bhfuil siad in ann é labhairt agus, agus nach mbeadh ní ceart go mbeadh aon náire orthu é labhairt. An bhfuil sé fair le rá go bhfuil polasaí daingean ó thaobh labhairt na Gaeilge i bhfeidhm i bhformhór na Coláistí Samhraidh? Mar, like, nuair chuaigh mé go dtí na Coláistí Samhraidh ó ó 1993 go dtí 97 ceapaimse, Bhí polasaí ann sa choláistí sin chun í a labhairt an t-am ar fad ach like bhí na scoláirí go léir ag caint Béarla nuair a raibh siad, nuair a rabhamar lena chéile. Go pearsanta bhí an suim agam chun í a labhairt an t-am ar fad ach ní raibh an caighdeán ag mórán de na scoláirí chun é sin a dhéanamh. Yeah. Ceapaim gur d'fhoilsigh Tuarascáil éigin roinnt blianta ó shin, nár d'fhoilsigh? agus. tar éis é sin, bhí athrú, an bhfuil sé fíor chun a rá go bhfuil athrú ann? Bhuel, tá, tá polasaí ag na coláistí i dtaobh labhairt na Gaeilge, agus go gcaithfear, is í gnáth-theanga an choláistí is caithfear í a labhairt. Now, tá sé an-deacair dul isteach in aon áit agus athrú ó do teanga, céad teanga go dtí, teanga scríofa atá istigh i leabhar agat nuair nach bhfuil sé ar do chumas, ach tar éis cúpla seachtain a chaitheamh sa nGaeltacht, tá sé aisteach, nuair a thagann na gasúir go dtí nGaeltacht an t-am ar fad, níl aon mhuinín acu a bheith á labhairt, tá siad á fhoghlaim ó bhí siad an-bheag agus tá sé acu ach níl aon mhuinín acu á labhairt. Nuair a fhaigheann siad an mhuinín sin, tá siad sásta labhairt, tá muinín acu á labhairt agus tá sé níos éasca acu a labhairt ná bíonn na. Bíonn corrbhotún ann agus tá sé deacair agus níl aon duine ag rá nach bhfuil sé deacair ach caithfidh an polasaí Gaeilge a bheith láidir sna coláistí mar mura mbeidh is Béarla ar fad a bheas istigh sna coláistí. Yeah, bhíos i Leitir Mór cúpla bhliain ó shin agus chonaic mé roinnt cailíní ag freastal ar choláiste samhraidh éigin agus bhí siad ag caint Gaeilge, you know, so maith an rud é sin. Just chun a insint duit os rud é gur luaigh mé go chuaigh mé go dtí Leitir Mór, eh, chun insint duit cad iad na coláistí a chuaigh mé go dtí. Nuair a raibh mé dhá bhliain déag d'aois, díreach tar éis an bhunscoil a chríochnú, chuaigh mé go dtí Coláiste Peig Sayers i mBaile an Lochaigh i gCiarraí. Níl sé ag feidhmiú go fóill, you know. An bhliain dár gcionn chuaigh mé go dtí Coláiste Uladh i nGort an Choirce dhá uair. Ansin chuaigh mé go dtí Leitir Móir. Bhí sé pleanáilte againn dul go dtí coláiste an-láidir ó thaobh na Gaeilge ar Leitir Móir, coláiste beag beag ach, agus fuair mé, fuair mé agus mo chara áit sa choláiste sin ach ansin bhí fadhb ann agus ní raibh siad in ann an cúrsa a chur le chéile, a chur i bhfeidhm agus bhí orainn dul go dtí coláiste eile so ní raibh sé chomh láidir an ceann eile ó thaobh na Gaeilge. ansin chuaigh, an samhradh dheireanach chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht, chuaigh mé go dtí Coláiste an Phiarsaigh i mBun an Inbhir i nGaoth Dobhair agus tá cúrsa Cásca acu freisin. Dianchúrsa, ab ea? Sea, so chuaigh mé go dtí an Coláiste Cásca. do, tá sé dírithe ar an bhéaltriail don Ardteist. Sea. So thuig mé sin sa, sa chúigiú bhliain agus sa séú bhliain. Tuigim nach bhfuil ehm Coláiste an Phiarsaigh ag feidhmiú sa cheantar céanna go fóill ach tá sí, tá sí, tá Coláiste an Phiarsaigh fós ann ach ceapaim go bhfuil sé roinnt míle thíos an bhóthair ón áit ina raibh mé, you know. Coláiste an Phiarsaigh i, i Loch an eh. Dún Lúiche. Is ea, yeah. Sea. Sin é, Seán Mac Suibhne agus Cáit Mac Suibhne, Nic Suibhne, eh, Mhic Suibhne. Yeah, so bhí craic iontach againn sa Ghaeltacht. Eh, Chun a rá, bhí an craic is fearr agam i gColáiste an Phiarsaigh i nGaoth Dobhair. Em, b'fhéidir go raibh sé, an fáth go raibh sé sin mar bh- bhí mé níos sine, you know. Bhí an, an samhradh, nuair a raibh mé ann sa samhradh, bhí mé sé bhliain déag d'aois agus i rith an Cásca bhí mé sa chúigiú agus sa séú bhliain so, bhíos níos aosta chun, em, b'fhéidir taitneamh a bhaint as, you know. Ach, em. Ach bhí tú féin sásta í a fhoghlaim an t-am sin? Á, bhí, á, yeah.
Ní, ní raibh aon bhrú ort an t-am sin é a dhéanamh, bhí tú féin ag iarraidh é a dhéanamh ar do shon féin? Á, yeah, bhí.
Like, nuair a chuaigh mé go dtí na coláistí samhraidh, bhí mé mar cheann de na daoine is fearr le Gaeilge ar an, ar na gcúrsaí. An chéad uair a chuaigh mé ann go dtí Baile an Lochaigh, em, ní raibh, like mórán eolas agam faoin nGaeilge, like bhí Gaeilge ceart go leor agam ón mbunscoil, ní dheachaigh mé chuig Gaelscoil ach bhí craic maith agam ann ach is é an rud a tharla, tháinig mé ar ais tar éis an chúrsa agus chuaigh mé isteach sa chéad bhliain sa mheánscoil agus bhí, ansin thuig mé go raibh Gaeilge mhaith agam ó bheith ag dul go dtí an coláiste samhraidh agus ansin, As sin amach, bhí suim agam sa Ghaeilge mar bhí Gaeilge, bhí mo chumas Gaeilge mar cheann de na daoine is fearr i mo rang sa meánscoil so bhí an suim agam as sin amach you know. So déanann na coláistí samhraidh an-difear ceapaimse. Oh no, déanann sé difríocht mar, mar shampla, mar feicim féin é nuair atá muid ag seastán poiblí, ar nós b'fhéidir an BT Eolaí Óg nó b'fhéidir ag an Comórtas Treabhdóireachta, Nuair a thaganns na daoine óga ag an chuig an seastán beidh tú caint leob agus labhair tú Gaeilge leob. Beidh tú in ann inseacht cén cén gasúr a bhí ag Coláiste Samhraidh agus cé gasúr nach raibh, den chuid is mó, mar tá muinín ag na gasúir í a labhairt agus tá siad chomh sásta í a labhairt má bhíonn siad an deis agus an dream sin nach raibh ag coláiste ar éigean ní fiú amháin triálfaidh siad leat é agus sin is mór an peaca sin.
An t-aon trua atá agam nár ndeachaigh mé chuig ceann a raibh ag an am polasaí daingean ó thaobh na Gaeilge. Bhí polasaí daingean ó thaobh í a labhairt go hoifigiúil ach mar a dúirt mé bhí na scoláirí go ginearálta ag caint Béarla lena chéile nuair a bhí siad ina aonar. Sin fadhb nuair atá
líon mór daoine in áit. Tá job faoi leith ag na cinnirí istigh sna coláistí é sin a smachtú ach tá sé deacair nuair atá an oiread sin líon mór daoine istigh in aon áit amháin. Ach déanann siad gach iarracht polasaí daingean Gaeilge a bheith i bhfeidhm mar níl aon mhaith ann don choláiste nach mbeadh. polasaí láidir Gaeilge acu. Ceapaim go bhfuil sé tábhachtach chun agallamh a bheith leis na scoláirí sular glactar iad, an aontaíonn tú leis sin? Déanann roinnt de na coláistí é sin. An t-aon rud amháin faoi sin, nuair atá tú ag caint faoi líon mór scoláirí, tá tú ag caint, tá tú ag caint ar go leor, leor obair agus ansin tá tuismitheoirí atá sásta é a dhéanamh agus bheadh go leor tuismitheoirí nach mbeadh sásta é sin a dhéanamh. Ach déantar grádú le haghaidh na gasúr nuair a thagann siad ag coláiste agus triailtear iad a chur isteach i rang a bhfuil an cumas céanna ag na gasúir eile sa rang. Ach nuair atá agallamh mar sin, tá an obair sin ansin déanta roimh ré. So, ach déantar an obair céanna nuair a thagann siad ag an gcoláiste. Is buntáiste é ach Tá costas mór ag baint leis agus tá obair mhór ag baint leis agus tá cuid de na tuismitheoirí a bheadh sásta é sin a dhéanamh agus tá cuid eile acu nach mbeadh. An bhfuil tú ag dul go dtí an aonach trealaimh?
An comórtas treabhdóireachta? Sea, comórtas treabhdóireachta. Tá, beidh muid ansin an tseachtain seo chugainn. Alright, cheap mé go raibh sé ar siúl an tseachtain seo, no? An tseachtain seo chugainn, an bhfuil? Tá súil agam gurb ea. Á, níl mé cinnte. Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin an tseachtain seo chugainn. Cheap mé go raibh sé an tseachtain seo. Ok, sin gurb ea. Chun teacht go dtí deireadh an agallaimh, a Mharia, an bhfuil, an bhfuil bunteachtaireacht agat dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath agat faoi thodhchaí na gcoláistí samhraidh sa Ghaeltacht agus faoi Concos? Bhuel, dáiríre, ehm, bhuel, tá, tá todhchaí na coláistí samhraidh an-tábhachtach do, do mhuintir na Gaeltachta agus dár teangan. Don Ghaeilge féin tá sé an-tábhachtach go mairfidh sí agus go mbeidh sí á labhairt. Agus an t-aon chomhairle amháin a chuirfeadh mé ar tuismitheoirí Baile Átha Cliath má tá siad chun gasúr leo a chur ag na Gaeltachtaí, Is sa samhradh 2018 ba cheart go mbeadh siad ag breathnú ar chúrsaí anois, go háirithe má tá siad ag iarraidh cúrsa i mí Meithimh, mar tá an áirithintí ag teacht isteach agus tá, chonaic mé coláiste nó dhó atá lán i gcomhair mí an Mheithimh cheana. Just as barr mo cheann. Ó, policy agaibh, like. Tá a fhios agam sna laethanta seo go bhfuil sé go bhfuil sé costasach chun dul chuig na coláistí samhraidh i gcomparáid le blianta fada ó shin, b'fhéidir, ach tá deiseanna eile ann chun spásanna a fháil, nach bhfuil, ar coláistí samhraidh? An bhfuil aon. Tá tú ag caint ar scoláireachtaí? Sea, yeah, yeah.
Bhuel, níl aon, níl aon ról ag Concos le scoláireachtaí. An t-aon mholadh a bheinn ag tabhairt d'aon duine atá ag breathnú amach do scoláirí, is eagraíochtaí áitiúla istigh i d'áit baile féin a bheas, a thugann amach scoláireachtaí. So tá tú caint ar b'fhéidir comhlachtaí áitiúla, b'fhéidir an Comhairle Contae nó an nó b'fhéidir an an Cumann Lúthchleas Gael nó nó an cumann áitiúil atá agat féin, is comhlachtaí agus eagraíochtaí áitiúil nó poiblí agus príobháideach a thugann scoláireachtaí so an chéad áit is ceart cuartú nó dul ag caint le múinteoir Gaeilge sa scoil go bhfeicfeá mar go mbeadh chance go mbeadh a fhios acusan cá bhfuil na scoláireachtaí.